sị ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị wee mụọ nwa wee mụta nwaanyị nwa gị wee togide wee ruo 7 to 8 years bata 9 years biko kụzieli ya ihe gbasara nwoke na nwaanyị maka na ihe ọbụla ị kụzielụ nwa gị nwa gị agara ama ya kụzieli ya na o nwere time ị ga-eru na ọbara na-agba nwaanyị n'ike and gwa ya na ọbara anyị gba nwaanyị n'ike abụrọkwa ife ọjọọ gwa ya na ọbara a na-agba nwaanyị n'ike o nwee ndị ọ na-alụ afọ mana o nwekwara ndị ọ da-alụ afọ kọwalụ ya kọwalụ ya na ọbara a na-agba nwaanyị n'ike kwesịrị obido ịgba ya na ọ gbaa nya na ọ na-ewepụ ọya n'arụ mmadụ gbagharị gwa ya sị ya na ihe ndị igbo na-asị na nwaanyị nọ na nsọ ọ nya nwa bụ otu a m sụrụ kịta nsọ onye ọbụla bụ onye igbo gafete post m a ị ghọtago nwaanyị nọrọ na nsọ mgbe ahụ o nwekwara ndị na-abụ fa nọrọ na nsọ ovulation period ha dị o nwere ụmụ nwoke bụ mgbe ị nọ na nsọ ka fa na-achọ ka fa jaa gị mana ihe na-eme na a lot of people bụ na ovulation period ha na-agba mgbe ha nọ na nsọ bụ maka na o nwere nwoke ọ na-afịa arụ ụmụ nwoke nwoke ga-edina mmadụ wete arụ ya na-agba ọbara ọ dị somehow so ị ga-afụ onye dị otu a ga-achọgide nwa unless ma o nwee ka o si jee ụlọ ọgwụ e wee discover ihe dị otu a or in abnormal in abnormality ndị n'ime abnormal ị na-aghọta kọwalụ nwa gị maka mụnwa mgbe m na-eto eto m ba nsọ m m fụ nsọ m enwere m ike ịnọcha ọnwa na anọ ma m fụ m fụ ya ọzọ m ma-agwakwa nne m sị afụrọ m ya mana nne m ajụọ m sị o nwere ife i me m sị o nwekwa ife m mee kọwalụ nne gị mgbe ahụ ee ọ bụrọ na m ma sị na ife a na-eme maka nne m ga-asị arụ gị na arụ nwoke metụ pịam ị dịgokwa ime so ife m na-target bụ achọrọ m ka arụ m na arụ nwoke metụ ino anọgidere m na ishi a mgbe m ji pụta n'ime ishi a o tere aka amara m o nwere ndị mụ na ha so n'okwu a kọwalụ nwa gị ọfụma ka nwoke na nwaanyị si edina gwa ya ihe nwoke ga-eji n'ihe nwoke ji utu eme gwa ya na a na-aghọgbu nwa a na-aghọgbu nwa ka m kọọrụ gị akụkọ ee eh, ị nwere ike na-adodge ịgwa nwa gị ihe ndị a ndị na-aghọgbu ụmụazị bụ ndị na a lot of ndị na-abụ na ụmụazị ka fa na-eje na-aghọgbu fa na-achọ ịbụ number one na ndụ fa ịghọgbucha ya gwa ya na mgbe ọbụla o bidoro ime ife a na ọ nya o nwere ike ịbụzi ya ga na-eje na-ayọ nwoke biko ekwena ka nwa gị mee sudden mmadụ just gafete mmadụ just kpọrọ ya ọ bụrụ ka onye a si napụ ya virginity ya gwa ya na virginity ya bụ ihe dị nsọ ọ na-adị asọ ka ọ bụrụ nwa gị nwee nkwuba okwu ọ na-adị mma ka nwata nwee nkwuba okwu n'ụwa ị kụzielu nwaanyị ife nwaanyị mara ife nwaanyị abụrụ nwaanyị mana ọ bụ na nwaanyị amara ife na o si n'aka enyi ya nwoke mara ife nna onye ọ ga na-emebi ise goolu mgbe niile nwoke ahụ ga na-achọ ụmụ nwoke ụfọdụ most of them are selfish mgbe ọbụla onye na-eje o medizi ka ọ kụzieli ya sị ya na your free period apart from free period ị mazi ma nwoke o bu ọya ị ma ka o si rili nwoke a let this child know on time kwee ka nwa amata na o nwere ihe dị omimi na o nwere ihe ka afọ ime ihe ka afọ ime bụ ọya ọya mmịnwụ ọya dị iche iche ọ ọya es- e na-ebute na mmekọ nwaanyị na nwoke kọwarụ nwa gị na e nwere okpu okpu a na-eyi n'arụ mbụ nwaanyị ọ sị o were okpu a yiri o yiri okpu a hmm. o nweọzịkwa ọ bụrụ na ọya mana okpu a adịrọ 100% correct gwa nwoke a nwaanyị ọ na-adịrị kraịst chineke nyere ya aka ka ọ na-ejikwata onwe ya ọ kwanụ ya ka o ji sị na ihe niile a na-eme ana m akọwara unu na ị zụọ ụmụ gị n'ime chineke ọ ga-adịrị gị easy biko ka anyị zụọ ụmụ anyị n'ime nke kraịst onye a mefegodu ọ gara adị too much adakụ adamma na ọkụ ya